Beni benius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'ierru.

Pasca manna, tui, campana santa, sonas alligria cun squillu armoniosu e francu e a festa ti ses bistia. Est calada sa ni, a su mancu, ammantendi su nuraxi antigu, bellu, candidu e biancu. Est nasciu su Messia e no dd'apu biu, su fillu de Deus e Maria, simbulu de amori infiniu. Pasca manna est puru alligria. Calmat s'ira in sa menti, augurat de sanai dogna maladia e ponit paxi in sa genti. Ma deu pentzu in conca mia a su pobu omini penitenti chi bivit onnia dì in agonia e su famini est annientendi. Ah Gesusu chi podia cun su coru veramenti t'ia a nai. Fai una gràtzia, Messia, tanta genti est sunfrendi. Podeus nai ca sa Pasca Manna est tempus de alligria po essi impari cun sa famìllia? Beh, sa Pasca Manna est una festa meda sentida in totu su pòpulu sardu, poita est ocasioni po si torrai a biri cun parentis chi mancai no bideus de tanti mesis e amigus e abarrai in domu a fai festa. poita est ocasioni oltre che de pregai poita ca nascit Gesusu, ma po essi in cumpangia e fai festa ognunu in domu sua. Però est unu momentu de preghiera puru poita in Pasca Manna cun sa preghiera arregodaus is amigus e is parentis chi incapas istant mali e tenint abisongiu de s'agiudu nostu. E certu tens arrexoni, poita ca po Pasca est momentu de felitzidadi, de alligria cun amigus e parentis me in domu po papai e bufai. Però candu nascit Gesùs in custa festa manna chi totus sentius in totu sa Sardìnnia est ocasioni de fai cancu arrexonamentu puru a genti chi istait mali, no feti genti in pobresa chi istait mali de salludi e quindi seus abituaus po sa cultura e sa traditzioni nosta a invocai a Gesù Cristu affinchè agiudit custa genti chi istait mali

Nc'est unu diciu curiosu chi narat, A cuaddu donau no castis in bucca. Spiegamiddu fagheddu. E custu diciu est cumenti e candu unu t'arregalat una cosa, chi fessit in custu casu cuaddu, no ddi depis agatai difetus. E sa stessa cosa ballit po is arregallus chi unu arricit, chi podint essi a bortas agradèssius, a bortas prus pagu, ma, In dogna casu a chi arricit unu arregallu ddu depit pigai cun felitzidadi e cuntentesa, chentza dd'agatai cancu difetu o cancua cosa chi no ddi praxit. Tocat sceti a torrai gràtzias po s'arregallu arriciu. E certu, poita unu regallu depit essi sempri agradèssiu, poita a chi ti ddu fait ddu fait cun su coru. A bortas magari no ti po essere pibo su chi iast a bolli, però bastat a pensai ca a chi ti dd'at donau at fatu un'opera e u pensamentu pensendi de ti fai beni. Tenis arrexoni, ma a arrici is regallus funt bravus totus. Ita riflessionis podeus fai asuba 'e is amigus o is parentis chi a bortas s'agiudant, cancun'atra borta s'iscarescint de nosu incapas? E' berus, e' berus poita ca U provèrbiu e u diciu nostu nada ca s'amigu si bidi in sa momentu de s'abisòngiu. Spiegamiddu u pagheddu. In su momentu chi unu est in dificoltadi, dimostrat diaderus sa vera amicizia andendi incontru a is dificoltadis de s'atru. E quindi eccu poita custu diciu cratzat beni, poita u veru amigu est amigu sempri e no feti in is momentus de felitzidadi, de serenidadi e de salludi, Ma in sa momentu de s'abisòngiu chi s'atru tenit necessidadi de abarrai acanta e ddi donai sostegnu no feti morali, ma de cumpangia e de calori e de afetu. E duncas no nci funti sceti po pasca manna po scrocai cancuna cosa de papai o de bufai. E no, su veru amigu si bidi a tot'annu, si bidi de su primu mesi de s'annu fintzas a acabai, insoma, e si bidi po sempri, custa è vera amicizia. Eccu, narami asuba 'e s'amicizia ita nanta is sardus. Ci nd'est unu curiosu chi girat in medas partis, iat essi custu, s'amicizia tra omini e femina tenit unu scopu. Umm, custu est curiosu meda, ita 'olli nai? E 'olli nai ca in sa conca de meda genti, ma forsis immoi prus pagu, ma prima siguramenti de prus, s'amicizia fiat intendia fra omini e omini e fra femina e femina e candu unu cumentzat a nai deu seu amigu cun d'una femina o sa femina nai deu seu amigu cun d'un omini no fiat cretia poita ca s'amicizia fra omini e femina est sempri stetia intendia cumenti cancuna cosa de scopu o de s'unu o de s'atru magari riferiu a cussu chi fiat u atratzioni nareus sa beridadi fisica. Custu est u diciu meda atuali poita meda pertzoas ancora oi pentzant ca s'amicizia tra omini e femina no poit esisti. E tenis arrexoni poita ca meda genti custa cosa benit sempri interpretada po unu segundu scopu e quindi cumenti nat cancunu, a si fidai est beni a no si fidai est mellus de amicizia fra omini e femina. Ecco qua, nc'eus a pentzai u pagheddu in su mentres. Ti torraus gratzia Olvu po s'ai ligiu custus bellus dicius e po sa poesia cosa tua e saludaus is amigus nostus chi s'ascutant e cumenti sempri a atras bortas.
Gratzia a osatrus, a si bi a lestru cun salludi.